tikulandirenimvera mu programu ineyi ndithu ya maphunziro ndi chilengedwe pompano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ndipo mu programu ya lero muli ndine eric norman kwaila ndipo lero ndikutengera ndithu ku nambuma parish christ the king kumene ndithu ticheze ndi anthu komanso kumene kunali mwambo wodzala mitengo pofuna kupereka yankho ndithu ku mavuto a chilengedwe kwe- podziwa ndithu kuti paja chilengedwe chinawonongeka mdziko muno komanso dziko lonse lapansi nde akhristu kumeneko komanso mafumu ozungulira parish imeneyi anasonkhana pamwambo ndithu umenewu wodzala mitengo komanso kusamalira chilengedwe ndi mpulogalamu ineyi muli ndine eric norman kwaila ndipo ticheze ndi anthu osiyanasiyana tiyeni tikhalire limodzi choyamba tikudziweni dzina komanso udindo wanu ine dzina langa ndine ofisa kalembeni udindo wanga ndine group malovu konkuno ku nambuma parish taona kuti pa zochitika zimenezi ndithu zimene parish yakoza kuti mwina kumasamala chilengedwe munalipo ndithu anaitana mafumu osiyanasiyana kudzapanga nawo zinthu zimenezi mwina chimene mwaphunzirako choyambirira mungatiuze kuti ndi chani Ah, chimene taphunzirako apa ndi kuti ndikuti mitengo ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene chimatipatsanso mpweya komanso chimapangitsa kuti dziko lisawonongeke kotero kuti ni thandizo lalikulu limene atipangitsa kunoko chifukwa ndiye kuti zinthu zambiri zibwerera mchimake chabwino kuphunzira kumene mwaphunzira mukapita kumudzi mwina mukachita motani komanso kuti mukadziwitsa bwanji anthu anu Ah, kuphunzira kumene taphunziraku ifeyo ndiye kuti ni nthawi yathu tsopano kuti tikavyalenso mitengo pakhomo pathu kuti chikhale ngati example kwa anthu kuti aphunzirenso tikamakawauza azikazindikira kuti chimene akutiuza ndichi adachita pakhomo pawopa kotero kuti titatha kutero tidzakhala kuti midzi ili bwino chabwino mwina kwa eh, mmene mukuganiza kuti kwa anthu amene azikhala kuti akunyozera mwina kuti chilengedwe eh, mwina mwawauza kuti abwezeretse koma akunyozera muzichita nawo motani Ah, kwa anthu amene akunyozera ifeyo ngati atsogoleri tiyenera tiwaphunzitse modekha komanso potengera nkuti amene atiphunzitsa zinthu izizi ndi ampingo tizipemphanso pemphero kupempha mzimu woyera kuti atithandizire kuti pamene tizauza anthuwa uh, zolankhula zathu zizikhala kuti zikugwira ntchito bwino ziwalolerera ndipo athe kuchita mchifuniro cha mulungu Mhm. tinamvapo abambo apa amadandaula kwa anthu ena amene amachita mchitidwe ofukula mchenga eh, kumaononga mwina eh, ma- madera ochuluka zedi osangotengera mwina mbali zokha zino za kuno nambuma Kwa anthu amenewa eh, mafumu kabwera kumudzi mukachitenso motani kuti mu- malangizo ake zikayende motani Ah, ifeyo kwa anthu amene ali ndi mchitidwe womafukula mchenga ah, tiwaphunzitsa komanso ndi kuti tiwapatsa ah, kachilango kena kuti amene aziphonya malamulo amene tawauzawo azitha kulandira chilango chimenecho kuti atha- atatha kuona chilango choterocho akhoza kuopa nkutsata lamulo chifukwa choti pajati lamulo limaposa mphamvu
chabwino mwina mungakhale ndi mawu owonjezera amene- pa mafunso amene siye mwina ndayiwala kukufunsani Ah, mawu owonjezera alipo kwambiri ndikuthokoza makamaka chifukwa cha chiganizo chimene abambo mfumu anaganiza e, kuno kwathu ah, ndife anthu ozunzika zedi ovutika chifukwa chakuti chilengedwe chidawonongeka zachilengedwe zonse kukokoloka kwa nthaka kutha kwa mitengo ndi zinthu zimene zitibwezera- zitibweretsera zinthu zambiri zovuta monga njala mavuto ena osowa zinthu zina chifukwa cha chimenechi ifeyo kwathu nkuthokoza komanso tikupempha kuti nkhani imeneyi zimenezi zichitike ngakhale ku madera osiyanasiyana mdziko muno kuti titatha kutero dziko lathu likhoza kukhala uh, lamkaka ndi uchi Ndipo ndathokoza.

chabwino uli kalasi yanji standard 8 okay, chabwino chimene chinakupangitsa mwina kuti ukhale nawo pamwambo umenewu wodzadzala mitengo chinali chiyani tinaona kuti chaka chino mvula yavuta ndi kuti tibwezeretse chilengedwe tinaona kuti nkwabwino tidzale mitengo mwina pempho lopita kwa mafumu komanso makolo lingakhale lotani pa nkhani yobwezeretsa mitengo
kofunika kuwalimbikitsa mafumu komanso magulupu awo auze anthu awo kuti tipewe kumadula mitengo mwachisawa chimachitika nchani ukadula mitengo mwachisawa ukadula mitengo mwachisawa zimapezeka kuti nyama zimatha kuthawa komanso kumapezeka kuti mvula imabwera yosadalirika kwenikweni chabwino iwe ukadzakula ukufuna udzakhale ndani ine nkadzakula ndimafuna ndidzakhale dokotala

poyamba mwina tikudziweni mayi ine ndi angela kamduliro chair wa st andrew kagwa nambuma christ the king nambuma parish chabwino inu mama ti- munachiona chotani kuti mpakana inu kudzasonkhana nawo kuti nkumadzala nawo mitengo mokhala munthu wa mayi pamene timaona azimayi amakonda kudziyang'anira pansi kwa ineyo ndachiona chinthu cha mtengo wapatali komanso ngati mzimayi tikutsindikizira kuti kudzala mitengo sikutengera kuti ndi mzimayi kaya mzibambo masiku ano jenda ili paliponse komanso ndine wolimbikitsa azimayi anzanga olo maudindo muone mdziko muno azimayi ndi amenenso ali nkuthekera kwa mphamvu poposanso azibambo ngatinso mbali yodzala mitengoyi chabwino timaona azimayi ena amathamangira iyayi i- kuphika kutere koma kumene kukumapezekanso kwina kufunika mitengo eh, in form of nkhuni ndi zina zotero eh, mungalimbikitse bwanji amayi chifukwa ndi amene amakonda uli- kuononga kwambiri mitengo e, pa dziko lapansi mungalimbikitse motani kuti azidzala nawo mitengo azimayi ngati iyo ndineyo chandipatsa chilimbikitso kunena kuti azimayi tayankhula mwina tikhala nawo pansi ngati ife kumphakati kwathu tiyankhulana kuti azimayi tiyeni tikhale chidwi tisamakonda kuononga mitengo komanso aliyense atengepo gawo mwina yodzalako chani mitengo ngati kumphakati ana amapezeka kuti nthawi zina njala ikawawa amafunako mwina tizipatso mitengo ya zipatso mwina muyika njira zotani kuti idzipezeka kumphakati wanu kutinso azimayi mwina alimbikire kudzala mitengo kumphakati kwathu njira imene titsate tipeza mwina anthu amene nkuthekera kwawo amene ali ndi luso loti amene amafesa mitengo ngati yazipatso ija kuti mwina aliyense akaguleko kaya mtengo umodziumodzi kaya iwiriiwiri yazipatso zimene zingakhale pa dera lake kutinso tikhale kuti aliyense kaya papaya apozi zina ndi zina zinanso zonjezera magazi kuti azimayi aja azitha kwa anawo aja asamanyentchere azikhala matupi awo ali olimba chabwino mwina mawu mukhala nawo otsiriza Ah, ine kwanga ndikuthokoza chinthu cha mtengo wapatali chimene achipanga bambo mfumu maxwell kubalasa kutiitana tonse pamodzi ngati mphakati komanso ngati mafumu kuti tipange mgwirizano umodzi wodzala mitengo kuno ku Nambuma parishi zikomo kwambiri

Eh, bambo mwina tidziwe kuti chifukwa chani munakonza eh, mkumano umene kuti anthu adzale mitengo komanso munali na mafumu
ine ndakonza izizi chifukwa choyamba ndinganene kuti ah, nditawerenga motsindika laudato si komanso kenakanso muzaka zitatu zimene ndakhala kuno ku Nambuma mmene ndaonera anthu mmene akuchitira zinthu zawo kumapanga relate ndi za laudato si ija nkumana kuti kumati zona ife anthu tinene kuti tipange china chake in response to what uh, pope francis is saying ndi chimene chino chimene chandikankha kwambiri nene kuti nene kuti tentekhani mwambo uwu uh, kwenekwene woonekera poyera odzala mitengo chabwino mwina pali mm, zinthu ziti ndi ziti zimene munaona kuti izi mwina zikusokonekera mpaka kukupangitsani kuti mubwerebe eh, despite kuti pali laudato si pali zinthu zingapo zimene ndikuziona kuti zikusokonekera Ah, ngati ndikambe zotikhudza kwambiri kunoko fantazi timakamba za climate change eti koma tikazona zikuluzikulu zokhudza ndi climate change tizona kuti mwina ah, ifeyo gawo limene timatengapo ngati uno pambuyo kunoko kuti ifike mpakana paja ponena kuti climate is changing chicha pona kagawo kochepa mwina kutengera kumene developed countries koma tikambe zotikhudza kunoko zimene zikutikhudza kwambiri kunoko ndi kuononga nthaka kuononga nthaka munaona nthawi ina yake tikuyendayenda mkhalongomo mwaona kuti muli sand mining anthu akutenga mchenga nga mpakana mizu ya mitengo imaonekera pa mtunda eya zimene zijazo zimapanga affect madzi mayendedwe ake mitengo ndi nthaka mulungu adazilengera adazilenga kuti zikagwirana mmene zagwiranamo nkhani ya madzi mayendedwe ake amayenda ndithu mwa ndondomeko yake komano kupanga chonchija kumasokoneza chilengedwe nthawi yake madzi angoda kuti madzi atumphuka mosadziwa zimene kuchokera pansi chifukwa chakuti munaisokoneza nthaka mmene imakhalira komanso tikachoka yapopo tiyeni tiyang'ane tili ndi mtsinje umene wadutsa apa ngati chitsanzo kwa ifeyo mtsinje wa Nambuma ndiona kuti kale kamaoneka ngati kakang'ono choncho ndinabwera mu 1994 pa mitengo inalipo mbali muchoncho imagwira nthaka koma panopa chikuoneka ngati chimtsinje chachikulu kumaona chidzenje chachikulu koma timadzi ting'onong'ono totulutsa chifukwa kuti chingogumuka palibe mizu yoti ingagwire bwinobwino nthaka and kenakanso ndaonanso ndakuti ah, nkhani ya kasamalidwe ka zinthu zimene anthu amazipeza eh, ngati tikakamba nkhani ya chakudya kuona kuti nthawi zina zake anthu amazunzika kusowa chakudya kumadalira kuti chisinkho eh, ndikuti nkhwani uja kungowiritsa nkumadya nkugona basi kwa miyezi itatu amatha kupanga zimenezozo koma chakudyacho chikangoti chapezeka mu March April anthu mmene amachitira kunoko ngati kuti adalibenso ndi njala kapena sadzavutika poswayi amadya muunu nga kuno chinanso chimanga ongotaya mosadziwika bwino bwino umapeza mikute mbwee ili muje ni ah, padzala chanchani ine ndikuti ndikamaziona zimene zizi ndikuona ngati kuti zomwe za a Pope Francis zija nkhani zake ngati zimene zizi eh, kuti wastefulness ikuchuluka kwambiri nchifukwa chake zimene zizi zinanika nkhani ndithu kuti ndichite of course chimene chaonekera kwambiri apapa nkuti kudzala mitengo ukuku komanso nkhani ya ka- kasungidwe ka zakudya ndi zizozi nayikamba kwambiri pankumano wathu uja muholo muja kuti imenenso ayitenge akamachoka kuno komanso zinazi tizipitiriza kukamba eh, tikamayenda ma association chabwino Eh, tinene kuti kabweredwe ka mafumu mutawayitana komanso akhristu eni ake eh, kakhala kokondweretsa kuti mwina anabwera ndi mmene mmafunira ndipo ndinene kuti ineyo mafumu andibwerera bwino kwabasi chifukwa mmene timayamba muja analipo 87 panopa akwana 102 amene abwera kudzapanga nawo izi ndipo mukati muone madzalidwe adzala kuno zedi titenge namba ya akhristu amene abwera amene tidayitana kuyambira mtchurch kumawuza kuti bwerani tidzapange izi tiyerekeze namba imene abwera ya mafumu mafumu abwera ambiri zedi chifukwa tikatenga 102 ya mafumu tiwerenga akhristu amene abwera sakwana 100 eti apa ndinene chilungamo mafumu awo no atigwira mtima kwabasi ndi mmene achitira achita bwino zedi komanso pa nthawi yomweyi afuna kuti ndadziwitsa akhristu ake kuti amene zimakhudza izi kuti achite izi nkunyalanyaza osabwera pena pake adzifunse mafunso awiri atatu zikumveka chabwino, ndiye kuti zimene zikubwera kwa mafumu kumeneku ndiye kuti eh, zikutanthauzanji eh, ngati mpingo wa katolika kuno ku nambuma ineyo chimene ndachiona nkunena kuti ubale wathu pakati pa ifeyo ndi mafumu m'midzimu uli bwino ndithu timalumikizana pa zambiri komanso kunena kuti ntabenthulira nkhani yake imene ndikuwaitanira kuti nkhani yake ndi nkubwera chonchija nkuonana kuti amafunitsitsa zinthu zina kuti atadziwa eti ndipo amafunitsitsa zinthu zina kuti ataphunzitsidwa mmene azichitira ineyo andionetsa kunena kuti kufuna kwabwino ali nako mwina umangosowa ndi upangiri kuti zinthu ziyende monga simujana pakwambiranso mafumu aja chimodzimodzi amasuka kuti aphunzitsidwe chimene ine ndatenga kwambiri ndi chimenechi
mwina nkukhala ndi mawu oti kumaliza eh, pa programu imeneyi imene tikupita kumapeto
lero mawu anga ndonena kuti ah, nkhani yosamalira chilengedwe khomo lathu ili monga mmene amanena kuti our common home ah, pope francis ndonena kuti munthu aliyense ayenera kuganizira mo- mozama kwambiri chifukwa zimenezizi zikukhudza miyoyo yambiri makamakanso amene amavutika kwambiri ndi anthu amene ali osauka kale osowa pogwira eh timanena kuti chabwino mm, utsi wambirimbiri kuchitika uku kupita uku mafactories amatulutsa kuti maemissions ambirimbiri chanchani amene wapanga ija amati uh, greenhouse gas yati zimenezijazo zoona kuti mwina anthu akumudzi kuno sachita kwambiri ayi ambiri akuyenda njinga zakapalasa ngolo chanchani chanchani komano ma effects ake akukhala ovuta kwambiri kwa anthu osauka kale ndiye nkoyenera kuti tipemphe mayiko ndi akuluakulu ah, osiyanasiyana amene ali ndi liwu lalikulu pa dziko lapansi atachita chotheka kuti tikamakamba za climate change chanchani zimene tagwirizana zizichitika chifukwa amene amasauka kwambiri amene akuvutika kwambiri anthu oti iwo sautenga gawo lalikulu kuti zinthu ziyipe maono anga ndi amenewo ya takuthokozani bambo ndikomwambira zikomo tikatero sono ndikuti tamaliza ndithu program ineyi ya maphunziro ndi chilengedwe pompano pa radio nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu pamene ndithu tinakutengerani ndithu eh, ku nambuma parish pamene timacheza ndithu ndi uh, mafumu eh, komanso akhristu komanso osaiwala abambo mfumu apa parish imeneyi ya nambuma ine langa dzina ndi eric norman kwaira tikumbukire ndithu kusamalira chilengedwe